igbo ndị ọma anyị ka nọkwa na mbọ anyị na-agba iwetara igbo ozi ọma maka asụsụ igbo a e nwere onye mụ na ya naabọ na-akpa nkata mbọsị a ọ sị m na ya na-esonyekwanụ m na ya na-esonye m ọ sị m mana ihe na anyị na-ekwu na ya na nwunye ya dabekwa na ada na ụdị na ha ebidokwarọ n'oge kụziri ụmụ ha igbo na ụmụ ha nọsị mana e nwe ndị baa kọleji nwekwa ndị ka nọ ogo praịmarị mana na ha ha asụkwara ha oyibo na ọ- na ha ha asụkwarọ ihe igbo na ọkwa oyibo ka ha na-asụ m sị ya ebe a nke ọdụdụ sef ọ ha na-akwado ya aba kọleji na septemba so ụmụ ya niile ọma m nwụrụ oji mana ha ncha ọbụna ha dịkịrị ka ịnọ ịtọ nọ na kọleji ofu ofu nọzi na praịmarị na-akwado ịba na septemba na-abịa wee sị ya ọga na igbo sị o si taa dịba mma na ọ ka dịba gboo gị na nwunye gị bụ ndị igbo ee anyị dị n'ala igbo ee o si taa dịba mma ọ ka dịba gboo ihe ị ga-eme bụ ị ga-ebido ị ga-ebido a sị na na ha etochago ofu ka nọ praịmarị ndị nke ọzọ nọ kọleji ha ka bụ ụmụazị ha ka bụ ụmụazị bido bido mana ejiri eyi ha egwu a na-ekwu ejiri eyi ha egwu mee ka ha mara na ọ dị mkpa na ha bụ ndị Igbo ga na-asụ na-aghọta asụsụ Igbo ọ dị mkpa maka na onye na-asụ sọ ofu asụsụ ana m ekwu onye ahụ abụrọ odogwu na onye ahụ abụrọ odogwu onye na-asụ sọsọ ofu asụsụ hmm. maybe ọ na-asụ oyibo ka ọ ga-asụ wekwa na oyibo ahụ ọ ga-asụ na eme na ọ ga-agosi na ya kpọrọ akpọ n'oyibo ahụ ka ndị igbo na-aghọgburu onwe ha a gwara asị ya unu nọ n'ala igbo wuo ya ọgarafịa mgbe mgbe nwa mgbe nwa onye nwa na-achị na naijiria sị na operation feed the nation operation feed the nation mgbe nwa onye nwa chịrị chịrị naijiria so ngị- ngị nwa- ya ngị nwa na onwe gị kịta ị ga- ị ga-enwe op- operation ihe ị na- ị na-ewelite na be gị. operation sụwakwa igbo operation na-asụ igbo operation na-asụ igbo ị ya-ewepụta ya tinye egwu na amụ tinyekwa egwu na amụ maka ịmachi ihu akpụ na-eme ụmụazị na nka na ha ya asụrịrị ya otu ihu mmakpụ ọ ga-eme ike asụsụ nwa na-agwụ ha tinye egwu na amụ ụmụ gị ga-ebido sụba o si taa dịba mma ọ dịba gboo anyị na-ekwu ya na ekwu egwu ọ bụrụ onye nọ n'ezinụlọ ụmụ ya gbagochagoro eh, eh, eh, ụlọ akwụkwọ dị elu dị ka ma mahadum ma ụlọ akwụkwọ ndị dị elu ndị ọzọ ị ka chọkwarị ka ụmụ ka aka ọ ka dị gị na onye gị na nwunye gị n'aka ihe a abụ ihe ofu onye ọ bụ sọsọ gị na-anụ ọgụ ahụ ị pụọ ụmụazị na nne ha na-asụ Igbo ha na-awụ ha na-awụ mbọ ị na-agba n'ala na gị na ebe gị ga-akpa gị na nwunye gị ga-akpa ka ghọta ihe a mezie ka ụmụazị ghọta ya na ọ bụkwa ka ya ka ebe ohi ibu na ọ ga-eme ka ha kwụzuo akwụzu dị ka ezigbo maọbụ ndị ezigbo nwaafọ igbo ha bụ ebe ọbụna ọ sọkwara ya ha nọdụ ma ha nọ n'ala igbo ma ha na ndị ofe mmanụ ma ha nọ n'ugwu awụsa ma ha nọ n'obodo oyibo a kpa ha aka na ụga ha aza a kpa ha aka na ụga ụga igbo ha aza zasie ya ike